akụkọ m buru pụta taa bụ maka rice yes rice a na-ekwu maka ya o sebena okwu headline news m fụrụ kịta si Nigerian Daily News you know ọ sị why rice is expensive in a country producing it ajụjụ ka a na-ajụ mana ife m ga-egosi kịta bụ ụzọ ihe ịtọ mere na rice na-agala ọnụ na ana be anyị rice ọ pụọ na another level nọmba 1 point bụ akụkọ isi sekpu ntị bụ na ha sịrị na the enemy of Nigerians has recirculating video of Idiroko border the Rice Association ha si na e mepere boda mana ha si na ọ rumour ụfọdụ si na eziokwu ụfọdụ si na asị mana ndị kọstọm ma ife ha na-eme na bọda ndị naijiria bọdas dị iche iche a na-ebubata foreign rice na-ebupụkwa rice nke be anyị ihe na-eme na be anyị bụ ihe mmadụ amaha ka a ga-esi wee kwu mana ha ga na-ekwu ọzọ dị ka ibie bụ na ha si na nwoke a bụ ex oyo rep distribute rams rice ife ha mee mbọsị a o goro worth of

bụ ihe na-akọs shortage of rice na be anyị ife m ji were enye akụkọ a bụ gị nwa bụ onye be anyị o ruo na mgbe anyị ga-ama ife anyị ga-eme unu nwee mitin n'ana Igbo chee ka nyegodo nke ọzọ bụ um, another point ha na-emeki here upon na a na-asmọgụl all these things ife ka na-agala ọnụ because dollar dị high anyị anaghị na-eprodus sọsọ mbunata ka a na-ebunata nke nwa a na-eprodus nwa eme ndị adani rice na ndị otu ya afụọzi ị fụgodo afụ ndị farmers a na-emenwuzi anything ị fụ afụ ka eke ị ga-esi wee transport ya to ana igbo na ana dị iche iche ndị nọdebere e, ụfọdụ enwedị road ha ga-eji gafee ndị nwere road enwe petrol adịrọ a ga-eji wee nya i nee ife ebe a na-ekwu here na petrol rice clothes used clothes nya ọkịrịka frozen food top list of the most smuggled items a na-ekwu one ghara one jekwa na Ogun steeti akụkọ si na custom intercept 11 trailer rice generating that about 34 million n'Ogun steeti so ndị gọọmenti like kwụzi ife na-emenụ so a na-ebunatazi na nzuzo ụfọdụ a na-ebunata na-akwụ ụgwọ kọstọm i nee anya ife e dere ebe ọ sị Nigeria Custom Service in Ogun eh, NCS Ogun 1 Area Command has intercepted six

it is going to be tough Nigeria na-eri rice ka ife ọ na-agwa m na ọ na-ahụ it is also possible that you can form the farm of rice na be anyị ọ bụ n'ihe m bụ my major point anyị enwero mmiri per se in most places na anị Igbo dị very dry especially ebe mụnwa si n'Enugu State ana mmiri adịrọ to talk of otu o si dị na maybe na Imo State mana unu bụ ndị nwere mmiri ma ndị enwero sef a na-emepezi kịta borehole that business na-eboom rice before one year i harvest bago or ụfọdụ sef ndị mere mmemme ọ bụ na nwere ana o nwere ka esi eme ya kịtazi one year time harvest ya mana ife m ji maka ya na-ekwu ihe a bụ bụ na ndị nwa na-achị achị ma Soludo ma eh, Jagaban ndị sị na ha na-azọrọ ọchịchị na-achị by force ọ ga-amagbu onwe ya ma ọ bụ na ha neba anya n'ihe gbasara rice mana ọ bụ na ha emenwurọ ya mụ na gị naabọ ọ kara anyị mma n'oge ịchọba ihe ọzọ anyị ga na-eri dịkwa ka rice maka kịta enweziri fake rice o juru n'ahịa the worst bụ na ị ga-amazi ihe dị iche na nke fake ma nke bụ original mana anyị na-eritezi ọnwụ these days fake rice afụ m the news the other day mana m afụrọzi ka m ga-esi wee weta ihe ka ị wee fụ ya fake rice juru ma ma ị ga-emere ndị be unu introduce to another supplement ga-aka mma karịa ịdị na-ego rice garara ọnụ ọ ka ya arịkwa more maka ife a ka ha ji wee kwadoro um, kee afa nwoke be anyị Dangote e wee na-eme ọfụma karịa ndị ọzọ ya na ndị competitors ha so he will be doing well because they are on the control of that rice ọ na-ebunata ya nụ na-eme ife sọrọ ya nụ ife ọbụla sọrọ ya o lee rice Nigerians a na-anwụ n'agụụ ka Chineke mere anyị ebere n'afa Jizọs